papa ndewo. ndewo nna. daalụ sọ enwere okwu dụọrọ ndị okwe na ndị amọn bụ na na enwere nwaanyị a wetere okwu omenala n'obu n'ọnụ anụ okwe ka kọwakara anyị ka ya bụ okwu mara je Ka okwu a si wee bido bụ na nwaanyị na di enye bịa n'obu n'ọnụ anụ okwe. na nwaanyị na di ya bịa na- n'obu n'ọnụ anụ okwe wee weta report sị na ha nwee case with eh, some part of some people of Amon then ha wee bụrụ na anyị chere wee na unu nwekwa case ọkwa na unu dị sure na ihe ihe unu na-ekwu na anụ unu na-ekwu bụ nke unu bụrụ nke e soro unu eje ọgụ mana ọkwa na unu adịrọ sure na ọ meji- na ọ dị eje ọgụ dị etu a bụrụ na adịkpa ikpe anyị mana nwaanyị emechezie di enye wee nwụrụ di enye anwụgo o wee sị ya ga na nkwari ya kwa- bịakwa obu n'ọnụ anụ na anyị ka abịa ewere ya. anyị wee jee amọn bịa amọn nwanyị presentiela anyị nkwa o kwere obu n'ọnụ anụ mgbe anyị na-ekwuzi na obu n'ọnụ anụ wee mechie entertain with nwanyị nwanyị mechaa anyị entertain ụmụ ya gị anụ na obu n'ọnụ anụ a na-awụ o wee họdụzi anyị bụ ndị okenye mmadụ ịnọ na na gift enyere anyị Ndị Amọn wee seizie ma moto anyị ji wee bịa seizuo anyị na onwe anyị bụ ndị nka bụ ndị nka mmadụ ịnọ wee sị na na odo anyị enwerọ right ịbịa be ha without eje hụ the chairman culture Amọn anyị abịa hụ chairman before anyị wee bịaba e wee sị ha na ọ bịara bụ omenala Ngwo Ụnọ na odo na-eje anata nkwa anywhere bụ Ngwo Ụnọ na ndị amọn na-abịa be anyị anarụ nkwa na ndị ọ be anyị na-eje amọn anarụ nkwa O wee seizie anyị for period of hours. Anyị nọcha more than three hours or four before ndị be anyị wee nwee information na e detainere anyị na onwe anyị. Then ha wee ndị be anyị wee bịa. Ọbịa ndị be anyị bịara nwere anything like violence dị there o. Ha wee jee wepụcha the thing ha ji block moto ịgafe. Amọn wee dị na-aza na ha ede- ede- na ha edetain anyị anyị ụgwọ anyị for hours anyị nọ ebe a ọkụ njụ na anyị ama na jun moto ama ama uru e nyere anyị ewu
bụ Chisom nyere anyị ebunu Chisom nyere anyị ọjị gbalị ịnọ Chisom nyere anyị oke ọkụkọ Chisom nyere anyị two gallon nkwụ elu Chisom nyere anyị two cartons of beer ihe ndị a na-ebi edu na moto with four tubers of yam ya ndị a na-ebi edu na moto anyị ọ ya ka e ji wee nata ọ eziokwu na amọn ewegho ihe ndị ahụ mgbe ndị be anyị ji bịa zara rizie anyị anyị gwara amọn na ọ bụghị omenala ngwuo na adịghị esi etu a wee dịrị na odo ọbụla nwere right ije nata nkwa ebe ọbụla ọ nọ- ebe ọbụla ọ rụkwara ọrụ dịka etu onye ọrụ ọrụ si wee sị abịa were nkwa na odo anyị rụrụ Chisom ọrụ ọ nya ka m si mata dowe mụ na onwe m
Chisom kwere Obinọnụ anụ nkwa ya na di enye na di enye mana di enye anwụrụgo ma di enye anwụwo yes and Obinọnụ anụ mezuore o mezugoro ihe ihe nkwa ahụ ọ yọra ihe ọ yọra ọ ya sị unu bịa were ọ sị anyị bịa were nkwa anyị bịa were nkwa m yes ndị amọn ya ji ndị unu bụ ndị nka ha ji ndị anyị bụ ndị nka wute moto eji vuru ngwongwo anyị eji vuru ihe anyị eji bu- eji ebuneje anyị n'onwe anyị ị na-ekwu na ọ bụghị omenala ngwuo nwe si na ọ bụrụ omenala ngwuo na omenala ngwuo na odo anyị na- ngwuo ụnọ niile na-eji anata nkwa ebe ọ bụ na ọ rụkwara ọrụ daalụ sọ ya bụ okwu o beo ka o nwere ihe a ga-eme ka o buo ehe amọn bịara ikpe ahụ n'Eke Odido e wee kpechie ya amọn wee chọpụtakwa ha na onwe ha dị very wrong ndị okwe sị amọn na ha ga-abịa ndị amọn kwere nkwa na ha ga-abịa cheta azụ mana anyị ahụkwa ha ruo tata ha ka bịaghị ha ka bịaghị mana ndị okwe na-agwa ya na ọkwa na ha sị na na ha na-abịa a sị okwe ha dị sorry mana ha megidere okwe Mm. ee na o megidekwe ma n'ihe gbasara odo a emegidekwe ma ma amọn abịa na okwe na okwe a na-abịakwa ya amọn ya bụta ike nọ ya bụ na amọn na okwe esewekwa okwu Ọ- ọ ya bụ na esewekwa okwu ha na-enwe ike ịbịa plead for leniency ihe ha mere
mana ha bịa n'okwe bịa daara ndị okwe ya bụ okwu ebe okwu ahụ ebuo onye mejọ ozi ọma ga a ga-egbu ya egbu Mm-mm.
papa daalụ sọ
Thank you.
Daalụ. Chairman Moisa, Nwere good morning. okay nekwe, Deje nwere ndị ka ime. alụkwa m oyi.
E nwere okwu dị ọrụ Chisom na ndị Amaọnụ. Chisom were jee Okwe, bere Obunọ na anọ Okwe, were bịa na ụnọ Chisom. ejewo m mee atam Obunọ na anọ Okwe interview so ọ gwawa onye ọ gwawa anyị part nke enye and onye na nwunye na-ekwu na ndị Amaọnụ sịrị before Obunọ na anọ abịaba Amaọnụ na o kwesịrị ịbịa hụ culture chairman culture ma ọ bụ chairman Amaọnụ na ọ bụghị abụ ka a mara eme omenala ndị ga-eyi nwere ịgwa anyị maka ya bụ okwu

ọ bụghị iwu bụ ihe mere mmadụ eziokwu anyị na Chisom Chisom nwe bụbu nwunye anyị anyị mmadụ anaghị asị na nwunye ya akaba wa mana Chisom na-agba mbọ ka ya nabara ndị Amaọnụ na ndị okwu na-adịghị possible maka na Sometime last year, Chisom ndị Obu na anọ n'Okwe bịa tichibe nwa anya na na-abịa ezu ohi there good and fine. Nkwekwe ebizi ihe ọ sị na eburu anụ okwu anụ okwu bịara iri nkwa mana ihe bịara bụ itichi anị onye bịakwa iri nkwa o jee ebe onye ziri na ọ bụghị edire kere na mkpụrụ anị na-ese okwu and oge ha jere ụbọchị mbụ and na-ese okwu between di enye and onye nna mụkọrọ ya na anya Peter Nwangwu Nwachi Peter rere that portion of land ha jee na court Edwin kpegbuo ha mee appeal the appeal na- right now enwe last week enwere hearing on that particular land so onye bụ ike ebe dịrị ya nne na-ese ego mere ugwu ugo pichie mgbe anyị na-enye ya ego gwutere anyị because ebule ọnwa onye ekwe abụghị oge ụmụaka akụ abịakwa nwaanyị atụnyere jebe a na baa njụ ihe dị ka ndị sineti nwere ha kwuru maka anya ndị sineti nekwere anya because na anaghị eme odo ka amabụga eme odo m ji gwa gị na nne na ọ bụrụ ya a na-asị gị culture o nwere culture mebiekwa ihe ndị dị ndụ edozie ya maka na ọ gara ọbụla ihe ọbụla ihe eji kwara ya culture bụ ka ọ maara ndị sineti nebere dati na anya because o nwere mgbe o ruru odo ndị Amaeke gbere na-eji atm ejete oge anụ bụghị eji atm anya na-eji ee anya na-eji ma ma egbe ma axe ma mma eme odo obere bụ ka a mara emume odo so wee ndị dati hụ na ọ na-ezute okwu n'obodo n'obodo wee si n'ebe odo akọbenye ọ the community jebe another community ọka consult either the chairman or chairman culture of the other place adịchọn obodo da we ọ bụrụ na na-ekwe enweghịrị bịaba n'odo na eji bịa mgbe gakwana ndị okwe bara njụ ha agaghị abịaba ije na ha bịara onwe gị ka a na-eje n'odo niile eri nkwa ije na anị jee kpuchie anị kalụ n'okwe without ijiri community ka a ma anọkọrọ ọ ya bụ ka ihe bidoro ọgbaghara n'etiti ndị culture na okwe nke ndị amọn daalụ so ya bụ okwu ma adogwu ọnwụ ndị eyi tinyere because chairman eh, sorry em atama okwe na-ekwu na ndị amọn kwesịrị ịbịa dara ndị okwe ma ọ bụkwa na amọn adaru ada abịaghị dara okwe amọn na-abịa n'ebe ndị okwe okwe anaghị abịa be amọn ya bụ ka na-esewe okwu ndị enyi nwere ikwu ndị ga ka ama edozi ya bụ okwu Mm.
ihe kacha mkpa n'ụwa bụ mmadụ mekwa ihe na-adịghị oyi ya kwetara ya eme- ya mere ihe na-adịghị oyi amọla na-adara okwe na okwe bịara itichi anyị na amọl ha na-ajụghị ase ndị condition amọl ji adara okwe ndị nka nwere ike kwuo okwu ka akpa ọgbaghara n'etiti obodo na obodo mana ụbọchị ndị asị nke asị na amọn na-abịara ụbọchị aka m eke n'odo amọn ndị ụmụ amọn gurupụrụ onwe ha kụrụ egwu bana be okwe sị ndị okwe na ha ya bịakwa ahụ ndị ka ejikọta soro ha mewe odo ha rụkwara eme odo nwanne echi so ọ bụghị ihe ekwuru ekwu na nke mere emebe a na-ekwu Mm. o nwere ihe ga-eme na anyị na okwe aghara ịdị na mma ndị okwe na-eke anụ nwaanyị be anyị anyị na-anụ be ha Mm. anyị ka asị na anyị anaghị anụ nwaanyị be okwe maka odo Mm. ka ka asị na anyị anaghị eme ndị okwe anyị ya bịa nọ na onye hụrụ onye okwe hụrụ onye amọla ọka anyị so ọ bụrụ okwu niile bụ ihe ana mmadụ nwere ike iji ọnụ maka ihe ọ bịa gbara omume were edozie Mm. ndị agbọọlụ jere oriri ụkwa ndị akwara ha ọnọdụ ka ha nọrigoro ihe si ihe ha ha kpakọtakwa ụbọchị ọmụ ndị okwe bịa ha oriri agbọ so o nwee onye ka akwụsịta eyi ma ata mana onwe onye na ọ mmadụ mechakwa ojo- e- e- e- ọ bụghị ọ bụghị eke e- e- e- e- esere bụ eji egbu mma eziokwu Ehe, so atabana onwe onye obodo ọkụ mba asị na mọ na a na-ere abịa